na-aga high school chukwumerije in igbo culture we marry for values that values varies from what you want and from what other person want chukwumerije tam nọ kịta na enwere nwoke na-achọ ejima m bịa fụ na kenny west na nwanne nwoke family ha nwere ejima ejima m ga dị alụrụ nwaanyị because nwa m lụrụ ha ndị gara alụ nwaanyị na a ga-amụtara m ejima ọ certainty ịghọta na chukwumerije nga na kekisi ime ga kịta m fụ na ha na-agụka akwụkwọ ha ga school one naira ha enweta ha enweta education 5 million m ga dị alụrụ nwaanyị maka ha enwe ụbụrụ this is what men this is what igbo culture put in tel this is what people do before they get married so chukwumerije you might not like me but it's fine onye gara school one day ga-abịakwa kwukwo atakwa n'ụka maazị dibia sị ya wụ kromoto man mwasị nwa mkpi anụ ese abụ nwa mkpi na gbọrọ na before unu atwist ụka ọnụ na idiot until maazị dibia fekwu unu feketezi na o ọ maazị dibia kwuru ya now pay attention chukwumerije imota nọ kịta na reason why marriage are failing today because all the all the expenses are left for a man chukwumerije let pay attention in the olden days both married both families contribute in marrying each other chukwumerije do you see divorce no divorce ị ma why before both of you invest in that marriage a ga-edu a ga-eme the due diligence women are coming to marriage now because they have nothing to lose so abịakwutezi anyị ụka ọnụ kịta ma ụka ọnụ metere emete ma emetere etipịa bụ because why chukwumerije women are now putting all the burdens of marriage in a man that's why i said in the reality of today a happy marriage is when a woman is happy ụka ụka ụka ụka ọnụ can you give a breakdown ala- analysis otu ụmụ nwaanyị shi a contribute in, tho- in the olden days mgbe a na-alụ ha okay okay chukwumerije okay now pay attention in the olden days m bịa ịlụ nwaanyị kịta chukwumerije m sị ha na ndị family ha na m na-abịa fa eshigo nni already prepare ya for everybody they will prepare everything a ma na ọgọ na-abịa a ga-akpọ ndị village fa sị ọgọ anyị na-abịa they will prepare at least ihe eji eche eji eche ndị ọgọ ọjị that is contribution ihe ụka ọnụ kwuru wụ eziokwu biko for ndị Gen Z na-agba ụka ọnụ tackle ụka ọnụ na-emake a very whole lot of sense sometimes but hatred a na-ekwe some people ịtụrụ ntị ala ihe o kwuru wụ eziokwu I remember mgbe my auntie si na-alụ di ịghọtago ndị ọgọ bịa wee shie ihe anyị mee bụ zụọ ihe chere ha echere ụka ọnụ go ahead go ahead so now mgbe ahụ echere ndị ọgọ na-abịa village akwụla ndị family akwụla ndị ka ọgọ bịachazie laa nara list wee laa hmm? e, e, e, emechila ihe ndị a niile that is contribution because a ma na nwunye gị nwa ha ga-ata afụ ebe a na-aga they won't allow you to pay everything a ga-asị gị ụka ọnụ nwa m bịa mefụrụ nke a emekwele nke achọ m ka nwa m tawa afụ ebe nna gị biko eme nke mee nke mee ka m ga-agwa ndị village anyị family family the girl akpọ ndị amaala ibe ha sị ha bikonụ ọgọ m nwoke ego ji o bikonụ metere ya ebere ọ sị na ọ ma nkwụ nke a ọ wụkwa gị kwuru ọ wụkwa ọgọ nwoke kwuru sị ma nkwụ ndị famili ga famili chidimma ga-asị na anyị dọs na ọ ma nkwụ ugbu a n'obi anyị dọs ka so so so so o- ụkọnụ ebe ị nọ dịka ọ na-achọ ịdịtụ noisy em, ị ị na-ekwu that na family can bargain ụkọnụ are you there yes ndụ na-ekwu ọsọkwara that na dịsị famili nwoke ọbụla aka na-esichaghị ike ndị ọgọ ya nwoke hụta na aka esighị ike they can bargain with the community or with the kinsmen on how to remedy or make it easier for him 100% ị ma ihe a ga-ekwu chukwumerije a ga-asị em m ga-abịakwute ndị ndị be anyị daalụkwanụ ndị ọgọ m ga-abịa next week em na ha s- ha- ọgọ nwoke sị na o jighị ego nke a o nwekwa mgbe ọgọ ha nwoke kwuru na the family decided to to negotiate on behalf of you now pay attention chukwumerije the family decided to negotiate on behalf of the in-law in-law no talk say no go do am o i'm talking about the olden days when marriage is marriage not these days when una dey marry now chukwumerije after they have successfully negotiated few things you cannot pay ị bịazie kwụ ụgwọ isi nwa ha a sị gị na ọ- a sị gị na ọ 50,000 mpa ha mpa gị m- like like my father did mpa m were 50 naira n'isi nwanne m nwaanyị ị ga-afụkwa your in- the father of the girl sị em ka ọ na em anaghịkwa m ere nwa m ere Eh, ọ- am- ego edeba 200,000 mana amana m nwa m aga ata ha aja biko ngwa lekwa ego a jide just ka m were sọsọ 10 naira a nọ here e werekwa ego gị nyeghachi gị a na-ere nwaanyị n'ala igbo chukwu e werekwa ego gị nyeghachikwa the man ị ma why chukwumerije our ancestors understood that when the husband is happy the wife becomes happy they understood that chukwumerije if you create an enabling environment for the husband a peaceful place they would chukwumerije ị ma m bịa na family gị taa na you give all the hatred on me nwa nwa gị nwaanyị bịa na be m atagbuo ya ọ tagbuo onwe n'afụfụ ọ ga-akwụ ụgwọ ihe niile ndị ahụ unu mere na village unu ọ ga-akwụ ụgwọ ị mara dị ya because why they understood that in marriage chukwumeje even indians do it to today in oya oh, mere marriage chukwumeje pay attention any marriage if nwa nwaanyị contribute nwoke contribute ya does not break in the olden days both families married each other if today one idiot ga-apụta marriage between me and ụka ọnụ me and jessica who goes in apụara marriage is between two families families of ụkọ na family of kenny wen family of kissing mega okay, so ị na-ekwu that na marriage is beyond Goddy and Kenny Wen the two families na-esokwa alụ nwaanyị ofu onye a na-alụ nwaanyị family to family na-eso na-alụkwa the person that is why if I come to your family your family is not marrying me I will divorce your ass off I'm not going to marry any family that does not marry me.
100. ụkọnụ na-ekwu that na nwaanyị ọbụla chọrọ ịlụ di family be di be nwoke ahụ ọ na-alụ afụrọ ya n'anya ya rọ na she should run away. In the olden days, nobody does that, but in these modern days, foolish men and women do that. But later we to come back because over hand in reality is something that if you don't pay attention to reality, it will knock on your door, kọ, kọ, kọ, and you must open. And what is that reality? Divorce. ịkụ gị ihe because even your both parents are stupid enough they didn't do the due diligence marakwa na ụkọra na maka nwaanyị ihe because chukwumije before when two families are involved ndị igbo asị mpa ụkọnụ apụ ije mp- mpa godi apụ ije nobody knows when they are coming o pay attention I will not tell um, uh, Daddy Godi, I'm gonna come and join said Abem. I'm saying that we, we are want to marry. Immediately I said, Mommy, Daddy, this is Godi. Godi, I said, Daddy, Mommy, this is Ụkọnụ. The two families apụọ njem. fa abụọ apụ ije mgba mpa m ga-apụ you no go know mgba mpa godi ga-apụ nobody go know then after they have done amata that ụkọnụ ha na family anyị anaghị egbu mmadụ anyị anaghị ezu oshi anyị anaghị anyị anaghị agba ara anyị anaghị ara nwa nwa mmadụ anyị anaghị ara anụmanụ they will check all those things they will now say yes ụkọnụ family is good enough to to marry from the family godi ga-asị uh, family asị family godi is good enough to marry then we now fix a date chukwumije is a collabo na collabo anyị just wait time by collabo na collabo marriage is collabo if you think say marriage na base based on say corn and gold chukwu meje you will divorce one two three four that's why you have body count and that's why single motherhood is rising today because chukwu meje the failure the earlier you begin to realize that the foundation of everything matters you will never make it chukwu meje otam nọkịta m sị gị a na-akarịlụ nwaanyị na divorce a divorce at this point the chukwu meje who I will marry is onye ahụ mara I have actually vetted upon your family lineage in your 10 years before I say yes to you Chukwumeje marriage awụghị girlfriend Chukwumeje marriage is not girlfriend Chukwumeje marriage awụ ka a ga-apụta this is why people are failing today Chukwumeje marriage is a long time investment